ndi onse amene akutsatira chiphunzitso chimenecho kufikira tsiku la kiyama rabbi shrah li sadri wayasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli lero lino tikhala tikuyamba insha allahu taala kuphunzitsana buku la riyad assalihin buku limeneli ndi limodzi mwa mabuku amene adalembedwa ndi an-Nawawi. Munthu ameneyu an-Nawawi dzina lake kapena kuti mmene amadziwikira kwa anthu olemba mabuku ndi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Hizami an-Nawawi ash-Shafi'i, kusonyeza kuti munthu ameneyu ndithu anabadwa kudera lotchedwa kuti Nawawi. ndipo dera limeneli ndi lotalikirana ndi ku damascus ku mbali ya ku siriya kumeneku lotalikirana ndi ku damascus ndi 85 kilometers komanso mmene mwamvera kuti iyeyo ndi ashafii kuti adali otsatira madhhabu kapena kuti adaphunzira madrasa pansi pa ndondomeko ya shafiiyu ndipo munthu ameneyu anabadwa chaka cha 631 hijiriya kumbuyo pa kusamuka kwa mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallama chomwe chikufanana ndi chaka cha 1233 miladiya kuchokera ku mu history kapena kuti mu kalenda imene timagwiritsa ntchito ndipo adamwalira chaka cha 676 hijiriya ndipo mu kalenda ya Gregory chikugwirizana ndi chaka cha 1277. Munthu ameneyu adali mmodzi mwa ma Fuqaha, munthu odziwa Fiqhi komanso odziwa maphunziro a chilankhulo ndiponso adali ozindikira kwambiri ku mabuku kapena kuti maphunziro a Hadith ndiponso maphunziro amene amalongosola za madera komanso anthu opezeka m'madera amenewo. amene amatchedwa kuti pachizungu biographies adalemba mabuku osiyanasiyana ndondomeko yonse ya mabuku amene adalemba ndi kumaliza ndiye kuti akukwanira 26 koma amene sanawamalize chifukwa cha kumwalira ndi 14 ndipo ena mwa mabuku amene adalemba ameneyu ndi arbaina nawawi buku lija limene timalidziwa kwambiri kuti 40 hadith komanso analembanso buku limene tikhale tikulilankhula lero lino insha allah riyadhi salihin min kalami sayidi lmursalin komanso pali buku limene analemba minhaji talibin komanso raudha ndi mabuku osiyanasiyana amenenso mwina kusogoloku ngati mulungu angatipase mphamvu ndi mwayi kuti tizatha kuwadziwa insha allah umoyo wake wa nawawi ndi wonena kuti pa nthawi imene iye adakulako kamsinkhu kufika zaka 10 adapita kukakhala mu shopu ya bambo ake chifukwa bambo ake anali businessman ndipo adali mu shopu mmenemu ndikumagulisa koma kuti ngakhale iyeyu adali mu shopu mmenemu kumagulisa sizidathe kumpangisa kuti asathe kukwaniritsa kuphunzira maphunziro a dini pa chifukwa chimenechi adayamba kumapita ku madrasa kumachoka ku shopu kupita ku madrasa pamene nthawi yokuti iye mwina sadafike pa msinkhu oti watha msinkhu bwinobwino adali ataloweza qur'ani ya allah subhanahu wa taala komanso ataphunzirapo kangachepe m'madrasa ndipo atafika zaka 18 nawawi adapita ku damascus ku damashq kumene iye adakakhala ndipo kumeneko adakakhala pansi pa mphunzitsi wamkulu yemwenso adali mufti wa ku shami mufti wa ku syria dzina lake abdurrahman ibn ibrahim al farazi ndipo anakhala ku shami mpaka na zaka 28 kufikira pamene iye amamwalira koma kuti nthawi imeneyi ali bize kulemba buku komanso akuphunzira ukunso akuphunzitsa madrasa ndipo adali wamkulu wa uh, darul hadith al ashrafiya amenewa ndi madrasa amene anali okhudzana ndi kuphunzitsa za mahadith komanso maulum addin annawawi sadakwatire ayi mu umoyo wake ndipo pamene amamwalira nkuti ali ndi zaka zokwanira 45 chabwino umo ndi chidule kwambiri chokhudzana ndi mlembi ameneyu komanso munthu wamkulu amene buku lake tikhale insha allah tikuliphunzira komanso tikuphunzira zimene iye adalemba

allah subhanahu wataala akulankhula pa aya imeneyi kuti sindidalenge ziwanda kapenanso anthu kupatulapo kuti azindipembeza ichi ndi cholinga chimene mulungu allah subhanahu wataala adatilengera ife komanso aya ina yopitirayo kunena kuti ma uridu minhum min rizqin ine sindikufuna kwa iwo anthu kapena kwa ziwanda kuti andipase zondipatsa ine mulungu wama uridu an yutimun komanso sindikufuna kuti iwowo azindidyesa ine muona kuti aya ziwiri zimenezi zikufotokoza kwambiri choyambirira cholinga chimene mulungu allahu subhanahu wataala adatilengera ife pa dziko lapansi komanso chinthu chachiwiri choti mulungu allah subhanahu wataala sakufuna kwa ife china chilichonse kuti kapena timudyetse kapenanso mwina mwake timpase zompasa ayi mphaso ndi zina zoterozo koma kuti tizingompembeza basi allahu subhanahu wataala ndipo iye poyambirira ndi aya imeneyi anafuna kuti atikumbuse kuti ife pamene tonse chimene tiyenera kumayang'ana focus yathu pa dziko lapansi ndiye kuti tiziyang'ana za ku akhira tiziyang'ana zomwe zingasangalase allahu subhanahu wa taala ndipo chifukwa cha chimenechi ndi bwino kwambiri kuti anthu tizithandizana makamaka pokumbutsana ndi kuwuzana ndi kulangizana kuti munthu wina aliyense adziwe zomwe zingamthandize kuti athe kukwaniritsa zimene mulungu allahu subhanahu wataala akufuna kwa iyeyo ndipo muona kuti Nawawi akupitirizanso kupereka Aayah imene ikukamba zokhudzana ndi kuthandizana kumeneku, Ba'd audhu billahi mina shaitani rajim, Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, kuti muzigwirizana, muzithandizana pa zinthu zimene zili zabwino komanso zomuopa Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Imeneyi ndi Aayah imene ikupezeka mu Surat Al-Ma'idah, vesi yake ya namba 2. ndipo adaperekanso mahadith osiyanasiyana amene mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama adawatchula okhudzana ndi kuthandizana kumeneku ndipo ina mwa mahadithi ndiyoti wallahu fi auni labdi ma kana labdu fi auni akhihi kuti allah subhanahu wataala amamuthandiza kapena amakhala pa chithandizo cha munthu ngati munthuyo akuwathandizanso azinzake komanso mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama adanenanso kufunikiranso kothandizana kumeneku polozerana zabwino kunena kuti man dalla ala khairin falahu mithlu ajri failihi kuti munthu amene angamulozere mnzake zinthu zimene zili zabwino amapeza phindu kapena kuti malipiro ofanana ndi iye amene angachite ndi kugwiritsira ntchito zimene iye wamulangiza zija

iyeyo amapeza malipiro ofanana ndi uyo amene wagwiritsa ntchito chiwongoko chimenecho mopanda kupunguka kwa chiwong- kwa maphu- ma- malipiro amenewa mopanda kupunguka kwa malipiro amenewa kwa munthu uja amene wamtsatira kapena kuti amene watsatira chiwongoko chimenechi chiphunzitso chimenechi Ndipo pali chinthu china chimene Imamu Nawawi adatiuza ndi kutithandiza makamakanso potiphunzitsa ife komanso podzipemphera iye yekha ndipo ananena kuti choyambirira ndalemba ndaganiza zokuti ndilembe ndisonkhanitse buku limene muli mahadith amene ali aswahihi oona okhaokha komanso mahadith akewo akhale okuti mkati mwakemo muli njira yomwe ingathe kumthandiza mwini wake amene angawerenge mabuku amenewa kapena mahadisi amenewa imthandizire kuti apeze zabwino ku akhira komanso kudzera m'mahadisi amenewa athe kukwaniritsa kuchita maadabu kapena kuti uh, miyambo yake imene ikulangiza mahadisi amenewa ma- miyambo yoonekera komanso yobisika ndiponso chimodzimodzinso mmenemo muli zinthu zina zimene zili zompangitsa munthu kuti athe kulimbikitsidwa popanga ibada komanso alimbikitsidwe posiya kuchita zinthu zimene mulungu allah subhanahu wataala waziletsa ndipo mu hadithi kapena kuti mahadithi amenewanso mkati mwakemo muli kuteteza thupi la munthu kuti asachite zinthu zimene zili za haramu ndi zinthu zina zimene munthu angathe kuzifuna amene akufuna kumudziwa allahu subhanahu wa taala ndipo adapempha kuti wina aliyense amene akuona kuti angapindule nalo bukhu limeneli angapindule ndi mfundo zimene zili m'bukhu limeneli mahadithi ake komanso maahkamu munthu ameneyo

alfarazi komanso mashekhe ena onse amene iye aphunzira nawo kudzera munjira imeneyi komanso sadayiwale asilamu onse pa dziko lonse lapansi ichinso chikhale chimodzi mwa malangizo amene ine ndikulangiza inu kuti tisamayiwale kuwakumbukira amene atipatsa zabwino potiphunzitsa komanso uh, ma- komanso tiyenera kumafunira zabwino makolo kuwapempherera kuti allah subhanahu wataala aziwakhululukira chimodzimodzinso tiziwafunira zabwino asilamu onse pa dziko lapansi amene tikuwadziwa amene sitikuwadziwa amene anabadwa kale anamwalira anatisiya kapenanso amene ena akubwera kutsogoloko amene mulungu allah subhanahu wataala watilumikizitsa tonsefe chifukwa choti tili pa ukhuwatil islam kuti tili pa banja limodzi la chisilamu balongo olemekezeka mwa allah subhanahu wataala mmene tafotokozera kale kuti bukhu limeneli tikhala tikuyenda mu ndime ndime insha allah koma bukhu limeneli lakhala likutanthauziridwa ndi mashekhe osiyanasiyana komanso maulama ena akale enanso a nthawi zino zaposachedwa pompa ndipo sharh imene ili yabwino kwambiri ndi ya muhammad ibn uthaymin rahmatullahi alaihi mulungu ampangire chifundo amenenso naye adatanthauzira bukhu limeneli ndipo adaliyika kukhala imodzi mwa madaris amene amaphunzitsa ku sukulu yake kapena kuti ku kalasi yake kumene iye amakhala balongo olemekezeka choncho tiyeni tilowe m'bukhu limeneli makamaka pa mutu woyamba umene babu yake kapena kuti mutu umene ukukhudzana ndi ma adabu amma kapena kuti malangizo ndi miyambo yomwe ili too general miyambo imene ili ya wina aliyense ndipo khomo loyambirira limene wayambirira kulitsegulira nawawi ndi babu al-ikhlas wa ihdharu niyya fi jamii al-a'mal wal aqwali al-barizati wal khafiyya akuti khomo lokhuzana kuchita ikhlas ikhlas ndiye kuti kuyiyeretsa ntchitoyo pofuna kumsangalatsa Allah subhanahu kapena kuyipanga ntchitoyo kuti ikhale cholinga chake cha kupeza malipiro kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala komanso kubweretsa niyya yani kubweretsa chitsimikizo pamene ukugwira ntchito imeneyo pa ntchito ina iliyonse kapenanso mawu ena aliwonse chifukwa ibada ndi ntchito yochita ndi thupi kuzera mu ziwalo zimene mulungu allah subhanahu wataala adatipasa kapenanso zomwe timalankhula zomwe zimasangalasa allahu tabaraka wataala ndipo pali zinanso ntchito zina

ndithu imeneyo ndiye dini yeniyeni kapena kuti dini imene ili yolondola tikachita choncho ndiye kuti tachita dini imene ili yolondola komanso waqala taala allahu tabaraka wataala akulankhula mu qurani kunena kuti lan yanala llaha luhumuha akuti sichingampezetu mulungu kapena chomwe chikumpeza mulungu allah subhanahu wataala si nyama yake singampeze mulungu nyama yake ya zozinga zake wala dimauha kapena mwazi wake magazi ake si amene akumpeza allah subhanahu wa taala walakin yanaluhu taqwa minkum koma chimene chikumpeza allahu tabaraka wa taala ndi kumuopa komwe kukuchokera mwa inuyo aya imeneyi ikukamba nkhani yokhuzana za nsembe imene anthu amachita pa nthawi ya haji yani qurbani imene timachita ndipo allah akutiwuza kuti sikuchuluka kwa nyama imene tazingayo kapenanso magazi amene takhesa pa tsiku limeneli mu nyama mziweto zimene tinali nazo zololedwa kuti tizizingiramo pa ibada imeneyi koma chimene chikufunikira kwambiri ndiye kumuopa allah subhanahu wataala kumene kumakhala kochokera mkati mu mtima mwa munthu ndipo allah subhanahu wataalanso akulankhula mu aya ina iyi aya imene yadusayi ikupezeka mu surat alhajj vesi yake ya 37 komanso pa aya ina mulungu akulankhula kunena kuti qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu yalamuhu llah nena iwe kuti ngati mungabisa zimene zili m'mitima mwanu kapena kuzionesera allah subhanahu wataala azidziwa. Aya imeneyi ikupezeka mu Surat Ali Imran vesi yake ya 29. Tsopano tione kuti kodi tanthauzo la ma aya amenewa sharahi yake ikufuna ititanthauzire chani kapena kuti tingadziwe bwanji tanthauzo lake la ndime zimene An-Nawawi wayambira nazo pa buku limeneli la Al-Ikhlas. Choyambirira tinene kuti mawu oti ikhlas kuti mwamvetse bwino tinajambulanso ka video kena kongolongosola nkhani imeneyi kuti tikamati kuti chinthu kuti ikhlas ndi kuti chinthucho changokhala cha mtundu umodzi sichikupezekanso chinzake chosakanikirana nacho monga anthu ena amatha kugulisa mkaka ndiye mkaka uja ngati angoukama mu ng'ombe ndikuyika mu kapu osathiramo madzi timati kuti labanun khalis kuti uwu ndi mkaka umene uli pure pure milk sanasakanikiremo china chilichonse chimodzimodzinso ku zintchito kuli gawo limeneli la al ikhlas kuti purifying kapena kuti kuyeretsa ntchito zathu zonse kuti zikhale cholinga chake kufuna kumsangalatsa allah subhanahu wa taala ndipo ikhlasi imeneyi ndi gawo lalikulu kwambiri la ibada loti munthu kuti ulandiridwe ntchito zako umayenera kukhala ndi ikhlasi Ndipo gawo limeneli atchulapo nkhani yaikulu kwambiri kuti ikhlasiyi kuti idziwike imadziwika kwambiri ndi niyyah ndi cholinga chimene munthu ukupangira ntchito imeneyo. Kusonyeza kuti ntchito yonse chimene chimayeretsa ndiye ndi niyyah. Ndipo malo a niyyah kapena kuti kodi niyyah imakhala, imapezeka pati? kodi niya imapezeka pakamwa imapezeka m'manja kapena imapezeka mkati mwa mtima muona kuti maulama onse akugwirizana kuti mahalluha alqalbu kuti niya malo ake ndi mu mtima ndipo niya ilibe malo pa lilime kapenanso m'manja kapenanso maonekedwe a munthu zimenezi pa zintchito zake zonse za munthu zimene amakhala akuzigwira osayang'anira kuti ntchito yake ndi ntchito yanji kaya mwachitsanzo ndi swalati kaya haji kaya kuwerenga qur'an kaya kuphunzira kumene niya, intention, imakhala yochokera mu mtima ndipo sizololedwa kuti munthu uziyitchula niya yako pakamwa chifukwa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam sadachitepo zimenezo kuti akafuna kugwira ntchito kumanena kuti nawaitu kapena anwi iqamati salat kuti ndikuchita niya yakuti ndiyimike mapemphero kapena kuti mtumiki samanena samanena kuti anwi lwudhu kuti ndikupanga niya yoti ndipange udhu zimenezo sizimadziwika kwa mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti amazichita pa chifukwa chimenechi sibwinonso kuti ife tizikhala bize pamene tikuwaphunzitsa ana kapena tikuphunzira kapena tikuchita ntchito ina iliyonse kuti tizichita kuyilankhula niya yathu kuti nawaitu usalli dhuhura maa aljamaa okay ayi zimenezo mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam sadachite ndipo simungapeze pena paliponse pamene pali hadithi yomwe ili sahihi imene mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam adachita ndipo zimenezi zikufuna zinthu zoonena kuti mulungu allah tabaraka wataala ndi amene amadziwa zimene zili mu mtima mwathu kutheka munthu utha kulankhula pakamwa kuti a ine ndikufuna ndilankhule kapena ndikupanga niya yakuti yakuti okay koma chinthucho ngati chili chochokera mu mtima mulungu allah subhanahu amadziwa zimene zili mchani mu mtima ndiye nkuona paja pali aya imene atiuza imamu nawawi kutikumbutsa kuti kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubuduhu yalamuhu llah akuti nena kuti ngati mungabise zimene zili mu mtima mwanu kapenanso kuzionesera allah subhanahu wataala aziziwa kawa mwazibisa kapenanso mwazionesera abale anga olemekezeka mwa allah subhanahu wataala ndi nkuona mulungu adatilamulira kuti cholinga cha ibada yonse ndi ikhlas kuti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin kuti sadalamulidwe kupatulapo kuti azimpembeza allah subhanahu wataala pomuyeretsera chipembezo chake yani ntchito zathu zonse zimene timagwira zicha ndiye chipembezo ndiye poyeretsa ntchito zimenezo tiyenera kuti tiyike niya imene ili yabwino abale anga olemekezeka mwa allah subhanahu wataala ndikufuna kuti ndikukumbutse chinthu chimodzi kuti munthu ukamapanga niya choyambirira ukamagwira ntchito ina iliyonse uzikhala ndi zinthu zitatu zimene zizikhala mu mtima mwako choyambirira uzipanga niya uziyika chitsimikizo mu mtima chokuti ukufuna ugwire ntchito imene ili ya ibadayo mwachitsanzo ndi swala ndiyoti uyike mtima mu niya yoti ukufuna uswali chinthu chachiwiri uyike niya yakuti swalayo pamene ukuipemphera ukufuna umsangalatse allah subhanahu wataala yani liwajihillah ukufuna upeze chisangalalo komanso nkhope ya allah tabaraka wataala chinthu chachiwiri chimenecho ndipo chinthu chachitatu ndi chakuti ukamapemphera kapena ukamapanga udhu wakocho kapena ukamapanga ibada ina iliyonse ija ukhale ndi niya yakuti ukupanga pofuna kutsatira ndi mmenenso mulungu allah tabaraka wataala walamulira chifukwa ndi mulungu amene adakulamulira ndiye ukufuna utsatire lamulo limeneli therefore ukaona kuti wachita zinthu zitatu zimenezi niya yako ikakhala mu zinthu zitatu zimenezi uona kuti zinthu zako zidzakhala zoti zolipiridwa ndi malipiro abwino komanso ochuluka kwambiri pamaso pa allah subhanahu wataala abale anga olemekezeka mwa allah subhanahu wataala munthu atha kutheka kuti akugwira ntchito zabwino akuoneka kuti akugwira ntchito zabwino kwambiri akuswali akumanga uh, siyam komanso akupereka chopereka zakat swadaka zimene zili zabwino pamaso koma chifukwa choti niya yake inali yoti yosemphana ndi zimene mulungu akufuna niya yake mwachitsanzo inali yokuti anthu amuone okay pamenepo mudziwa kunena kuti chomwe chimachitika choti ntchito zonse zija kwa allah subhanahu wataala zimakhala zopanda phindu koma ife anthu pa dziko lapansi pano titha kumamuona kuti akugwira ntchito yabwino koma kwa allah subhanahu wataala ndikukhala kuti ntchito yake yonse ndi yopanda phindu choncho zomwe mulungu amayang'ana kwa mulungu kwa iye mu zintchito zimene tikugwira ife zabwino zija ndiye kuti amayang'ananso kwambiri mu mtima mwathu kuti kodi mu mtima mwathumo muli chiyani ndi moyera bwinobwino kufuna kusangalala kwa allah subhanahu wataala kapena tikufuna kuwasangalatsa anthu amene tili nawo pafupi pa dziko lapansi pano munthu titha kumpanga jaji malingana ndi mmene akuonekera malingana ndi zimene ife tikuziona ndiye kuti munthu akamaswali timpanga jaji kuti ndi mwa anthu amene ali oswali koma kwa allah subhanahu wataala chimene chingakamthandize iyeyonso pambuyo pogwira ntchito zimenezi ndi niya imene iye adayika yabwino m'bale wanga wolemekezeka chonde ndikukupempha kuti uonesese kuti uziyika niya yako pa ntchito ina iliyonse kukhala niya imene ili yabwino kaya kumvera mawaidha ngati mmene ukumvera darsi imeneyi lesson imeneyi kapenanso mwina iwe kugwira ntchito ina iliyonse uchite zimenezi kufuna kusangalatsa allahu subhanahu wataala koma ndikufuna ndikuuzeni situation ina zomwe zimachitika kwambiri shetani shetani amatha kufika nthawi zina ndikunena kuti aya iweyotu taona mwina ukayamba kugwira ntchito yabwino uzigwira kuti auja akuone mwina abwana anu akuoneni kapena anthu akutameni kapena mwina zambiri zosiyanasiyana shetani amabwera ndi cholinga chokuti akuchepesereni malipiro komanso kuti akupangitseni akugwetseni ulesi kuti musagwire ntchito ija pamaso pa allah subhanahu wataala ndiye iwe chofunikira kwambiri nchakuti ukangoyika niya gwira ntchitoyo basi usadandaule ndi zimene shaitani akubwerera mmutu mwako ndikumakuwuza kuti ayi usapange zimenezo chifukwa zikhala kuti ukuwaonetsera anthu a iwe ungogwira ntchitoyo basi zimenezo ndi zimene zili zofunikira kwambiri m'bale wanga olemekezeka pa mutu umenewu annawawi rahmatullahi alaihi anabweretsa hadith imene ili hadith yomwenso ili limodzi mwa maphata akulu mu chisilamu hadithi ya umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu imene akunena kuti sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-a'malu binniyat akuti ndidamumva mtumiki wa mulungu sallallahu alaihi wasallam akulankhula kunena kuti ndithu ntchito ina iliyonse imalandira malipiro ake malingana ndi niya intention chitsimikizo chimene unayika mmtima mwako

munthu amene anasamuka ndi cholinga chokuti mwina mwake apeze za pa dziko lapansi pano komanso kapena mkazi kuti akamukwatire ndiye kuti iyeyo apeza malipiro malingana ndi zimene iye adalingalira mu mtima mwake m'bale wanga olemekezeka hadithi imeneyi ndi hadithi monga mmene ndanenera kuti imatchedwa kuti hadithi yayikulu kwambiri jamii monganso mmene ilili hadithi ya aisha radiyallahu taala anha man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddu munthu amene angayambise chinthu chimene sitidamuuze mu chipembedzo chimenechi chongochiwonjezera yekha chimenechi chidzabwerera kwa iye kapena chidzabwenzedwa kwa iye osalandiridwa pamaso pa allah subhanahu wa taala ndiye mwachidule kwambiri pa hadithi imeneyi ya umar bin al-khattab radiyallahu taala anhu yomwe akumumva mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallama ndipo hadithi imeneyi ndi muttafaqun alaihi ayilandira bukhari komanso muslim ndiponso ndi hadithi imene maulama akuluakulu adatsegulira mabuku awo polemba hadithi imeneyi chifukwa chakufunikira kwake ndi kulemekezeka kwa hadithi imeneyi komanso kufunikira kuti munthu uzika niya pa chinthu china chilichonse chimene ukuchita ndipo niyayo izikhala chofuna kumsangalatsa allah subhanahu wataala muona kuti al-bukhari adaitsegulira buku lake ndi hadithi imeneyi chimodzimodzinso mutu woyambirira umene annawawi rahmatullahi alaihi akuyamba kutsegulira akutseguliranso mbali ya mahadithi ndi hadithi imeneyi ya umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mu hadithi imeneyi mtumiki sallallahu alaihi wasallam adangoperekapo chitsanzo chimodzi cha maibadati imene chili hijra kusamuka kusamuka kuchokera ku dziko la ukafiri kupita dziko la chisilamu chifukwa chakuti akulephera munthu kupanga ibada mu dziko la ukafiri iyeyo akuyenera kuchoka ndi kusamuka ndi kupita ku dziko lina kuti akapange ibada moyenerera ndi mmene mulungu allahu subhanahu wataala akufunira ndipo ibada imeneyi hijira ndi chinthu chimene chili chokhazikika choti munthu wina aliyense ngati zapezeka kuti kudera kwanuko mukuphinjika kuti mumpembeze allah subhanahu wataala moyenerera ndi bwino kwambiri kuti musamuke chifukwa musazanene pa tsiku la kiyama kuti iyayi ine ndimakhala ophinjika aa wa ardhullahi wasia dziko la allah subhanahu wataala ndi lalikulu kwambiri ndipo muyenera kumasamuka choncho mbale wanga olemekezeka mwa allah subhanahu wataala mwachidule kwambiri ngati daris yoyambirira ya buku limeneli la riyadhi salihin min kalami sayidi lmursalin ndifuna kuti uh, timpemphe allah tabaraka wataala kuti atikhululukire komanso apange ntchito imeneyi kukhala yofuna chisangalalo chake ndipo atikwaniritsire kuti tidzakwanitse kumaliza kuwerenga buku limeneli insha allahu taala ndi kuphunzitsana ndipo ife amene tikumvera tiyenera kutenga maphunziro ochuluka kwambiri mu buku limeneli fikiranso insha allah nthawi ina pamenenso tikhale tikubwera ndi mutu wachiwiri umene utazakhale mutu wokhudzana za tauba allah tabaraka wataala atikhululukire komanso akulandireni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.